uthenga opita kwa onse omenyera ufulu mu dziko la malawi ndikunenatu kwa inu amene mmazitcha kuti a hrdc a timothy mtambo a namiwa a bon kalindo a ntanyiwa ndi ena onse amene amazitcha kuti omenyera maufulu mu dziko la malawi kunena kuti tiyeni tisankhepo chinthu chimodzi, kupitiriza kumenyera ufulu a Malawi kapena kusiya. Chifukwa dziko ili pamene lafikapa, lafikapo chifukwa cha ifeyo omenyera ufulu amene tinamuchotsa Peter Mutharika nthawi imeneyo titakhuta gayiwa Chimanga chili pa 8000, zinthu zikuyenda bwino, anthu akulembedwa ntchito osayang'anira kumene akuchokera. Leroli dziko lafika anthu pokudya chiteze koma omenyera ma ufuluwo tikungoyang'ana. And blame yambiri ikupitanso mwina ku chipani cha dpp ko ndi zipani zina zosusa. Chikhalirenicho ambiri ali m'boma momu akudya bwino koma palibe chimene akuchita. Funso nkumafunsa nkumati, kodi nthawi imene anthu akanapangira mademo ochosa boma pakati pa nthawi imene ija ya Peter Mutharika ndi pano nthawi yake inali iti? Chifukwa nthawi inoyo tsopano anthu a Malawi afika pa uchisiru pakana afika kumakatenga zikhawo ku mtchire ndikumadya koma omenyera maufuluwo angokhala phee! Ndiye anthu a Malawi akufunsa kuti Kodi a Timothy Mtambo aja ali kuti? A Namiwa aja ali kuti? Nanga anzawo a Timothy Mtambo a ku HRDC aja ali kuti? Popeza iwo aja ndi amene akasogolera mademo onse a ku utm kuphatikizapo a Michael Usi Ali kuti leroli chifukwa ndi amene akasogolera mademo lero dziko lafika pa mwana wakana phala anthu akuzunzika koopsa muno mmalawi ndi chifukwa chani inu mwasankha omenyera ma ufulu mwasankha kukhala chete chifukwa pamene zafikapa ndi pamene ife tikanatuluka ndiye mwina tisankhepo chinthu chimodzi kunena kuti tisiye kumenyera maufulu tisiye kutulusa maodio daily chifukwa izi anthu sadya nthawi imene in- tinayenera kuti tichose boma ili ndi imeneyi pamene yafika kuti olo am- anthu amene akufuna kulembedwa ntchito mwachisanzo mukapita ku immigration a immigration anatulusa vacancy mu malichi koma mukaone anthu amene atengedwa palibepo amene watengedwapo amene anapita ku interview Kodi tsopano a Malawi dziko lawo ndi liti? A Malawi tu akufunsa kuti mwina ifeyo tiatsogolere kapena Chakwera aawuze kuti kwawo ndi kuti chifukwa makolo akuzunzika kuwatumiza ana ku sukulu kukaphunzira masukulu odula osakhalatu awo a ulere a nthawi imeneyo a Kamuzu chifukwa a Kamuzu ankalemba anthu ntchito komanso osayang'anira dera, Kamuzu ankapitisa ana ku sukulu pakana kumakadya chakudya cha ulere kumenekoko, ku Polytechnic, ku Chancellor College, ku Mzuzu University, Kamuzutu ameneyo Kuluwana. Lero masukulu onse anadula, makolo akuzunzika kutumiza ana ku sukulu komano akatsirizanso sukuluyo, sukulu yake yovuta ya ma subject 15 mutu umodzi. zikusiyana ndi mayiko akunja mwana amatenga subject imodzi pomwe ku malawi kunoko mwana kuti aphunzire atenge ma subject 15 16 PE akalembe mayeso apite ku university abwereko lero kuti mumulembe ntchito ndiye kuti mwanayo mumunyenge muboma la chakwera limenelo ngati ali mamuna ndiye kuti apereke ndalama iyayi akhale munthu wakwanu Ndi nkhanza za mtundu wanji zimenezizi? Nthawi imene ijayo titakhutakuta madeya, titakhutakuta nsima zimene tikazitaya, titapenga, titalozedwa, ndiye tinalitenga boma lija ndikulichosa. Lero amene inu munachosa boma, gulu la achina Trapence, ndi nthawi yokutinso mukanabwerera kuti mukalichosenso bomalo chifukwa munaliyikapo ndinu, makamaka inu a HRDC. Mukutitukwanisatu ena ife ena ife tinali osalakwa ndipo amene tinaona mwamsanga tinatulukako kumeneko koma inu a, a, a, a Gift Trapence inu a ujeni a Mtambo inu a, a, anthu a ku UTM si inu mukapanga nawo mademo paja lero mukungokhala anthu Malawi akuzunzika kodi kufa kapena kupha anthu kupose apa Chakwera iwe waonjeza kwambiri. Tikunena panopa anthu ambiri akuzunzika ngakhale olo ku police anthu amene anagwirapo ntchito kapena akugwira ntchito ndi ma former president kapena former vice president a police olo allowance sakulandira duty allowance samalandira. Akuzunzika a police kwambiri ati chifukwa chani? Chifukwa chokuti akugwira ntchito nyumba za ma former president kapena ma vice president. Tchimo lawo ndi limenelo. kulitenga ngati iwo ndi, ndi olakwa. Tikunena pano maziphunzitsi ambiri akuzunzika, ena akukhala miyezi 7 osalandira, ma health surveillance assistant akukhala miyezi 8 osalandira, palibe chimene chikuyenda. Mukafuna kugawa chimanga, mukugawa chimanga kwa abale anu, china mukumasiya ma, ma truck akumapita ku mipanda kwanu kumakagawa chimangacho kwa abale anu. Ngati sukhala wa MCP iweyo wanya. ngati sukhala wa ku central region iweyo wanya tikunena panopa anthu ena am- a, a polisi amene ndi aku southern region ndi madera ena akutumizidwa kwawo zija zinkachitika kale zija kunena kuti uyu sakuyenera kukhala wakunoko and yet ngakhale olo a army amene akungoyang'anira army imaona mmene ikuyendera ma affairs a ziko Maiko ena a army amachita control the country koma kuno tili ndi anthu ofoira kwambiri tili ndi asogoleri opepera asogoleri akunoko ndimadabwa nawo kwambiri we are letting government kuti ikapanga zawo zopusa kuti khaya mafuta asowa khaya china chake chachitika kuno ku Malawi ndiye azilemba anthu zigoba pa Facebook ndikumachita create nkhani zochita target anthu otchuka ndipo boma boma la malawi ndi boma lopusa kwambiri lili ndi ndalama zoseweresa panopa tikunena panopa boma lina- linakonza program ili ndi zigoba zawo uh, pa facebook amene amachita target anthu otchuka anthu amene ali a opposition anthu amene ali very very prominent azibusa maprofeti kumachitira create nkhani pa facebook kumaanamizira kuti mwina akunyenga azikazi ndipo ndikupempheni inu anthu opemphera mupemphere kwambiri maprofeti inu olo kutumiza moto kumene kuti uwakanthe anthu amenewawa chifukwa amenewawa kumapanga ma meeting yawo ndi boma kuti azichita target anthu opemphera azikunamizirani nkhani cholinga azichita divert attention ya anthu malinga ndi mavuto amene ali m'malawi muno ndipo anthu awawa ndi mamafiya koopsa ine poyamba ndi sindinkaziwa koma ndaziwano kunena kuti o president tili nawoyi ndi nduna zachezi onsewa ndi mamafiya ndipo ngati kuli anthu amene akunyenga koopsa ndiye ndi nduna za Chakwera akunyenga molapisa kumathesa mabanja aeni mma 49 mo, leroli akumakamuuza munthu wina amene akufuna kukhala relevant munthu wina wake nthawi ina yake kunatuluka nkhani ya Martha Chizuma munthu ameneyo amene anakamujambula Martha Chizuma uja ndi amene akugwirizana ndi boma ndikumachita create ma facebook account maina onama zigoba kumanamizira anthu otchuka ndipo inu a opposition musamale anthu a business musamale muziko munomo muli anthu amene akuf- asakulifunira ziko lino zabwino cholinga kuti ati boma lizioneka kuti ati ndi boma limene likuchita perform ndikumachita create nkhani zonama inu maprofeti otchuka ngati mmene alili ngati a Mbewe anthu otchuka kwambiri aprofeti a, a, a Bushiri musamale kumeneko aprofeti a, asabawo musamale chifukwa anthu akufuna azikuchitirani create nkhani ncholinga kuti ma ministries anu akhale ofoka choncho ine ngati munthu amene ndimangoyima pa chilungamo ndiyesesa kuchita expose zonse kumanenapo chilungamo cha zimene chikuchitika muno m'malawi ife anthu omenyera ufulu ndife makape kwambiri chifukwa ambiri ife timangothamangira ndalama kumawasiya a Malawi akuzunzika panopa a Malawi akuzunzika mwina more than before akuzunzika a Malawi pena paliponse ana asukulu kuti aphunzire ndiye kuti apereke ndalama ku sukulu kwawo pali masukulu ena akumafika size yoperekesa 5000 mwana and yet mukumanena kuti boma ndi lomweli. Tikapita ku Machinga ukuku akupezeka kuti a kwa a DC ku Machinga abweresa anthu amene akumayenda mmidzi kumaasatira anthu mminda ndikumampeza munthu ndi cha ku MEC ndikumamuchita register pa munda pache. Zimenezi zikuchitika ku Machinga. ma TA aku Machinga zimenezi akuziziwa koma anthu mukungoziyang'anira kufuna kuti ati boma ndi lomweli ati abere zisankho. Ndafuna ndikuziwiseni kuti kukuchitika za chinyengo zambiri mu ziko munomo mu ulamuliro umenewu wa Chakwera. Ndalama zingobedwa palibe chimene chikuyenda Ndiye leroli inu omenyera ufulu amene munalichosa boma lija munayeneranso kuti mukumane kapena tikumane tione kuti tipanga bwanji chifukwa a Malawi atopa sopano ukukutu zimene zikuchitikazi sizikusiyana ndi kufa kulibwinonso kumwalira kuti mwina anthunso akapume kumanda kusiyana ndi kumakhala ndi ulamuliro wangati uwu Ulamuliro wa ma Mafia, atsogoleri opanda nzeru, atsogoleri amene anangobwera kuti adzaononge. Ndiye nkumafunsa kuti kodi Peter Mutharika anachotsedwa mwankhaza uja ndi uyuyu Chakwerayi amene akuyenera kukaguguluzidwa ndikumupangira mademo oopsa amene waononga dziko ndi ndani? Ndikupempheni inu kumene muliko a HRDC, akuluakulu a UTM amene munali kumeneko nthawi imeneyo, a, ndi ena ndi ena amene mmapanga mademo nthawi imene ijayo, a, achina Gift Trapence, achina Mtambo, achina Namiwa, achina Boni Kalindo mutasavuka, ndan nonse amene mukumane mukambirane tikambirane tione kuti kodi zikoli tikulitengera kuti ngati kuli kuphedwa oyambirira kuka, kukaomberedwa mu- mu- tikhale ifeyo amene tinachosa boma lija la Mutharika lija ndikubweresa manyakawa awa akupanga zawo za propaganda kumanamizira anthu ma prominent ati chifukwa chokuti ati mafuta mafuta avuta ndi anthu achite divert azilankhula zimenezo azilankhula za anthu ena yet akunyenga ndiwo. Pali wina wamkulu wa za malamulo wagwidwa zulo ku 49 ndipo galimoto yake yaswedwa kumenekoko amanyenga mkazi wa mwini wake ndipo audio yanga ya mawa ndikubweretsa dzina limene ndiulula zonse munthu ameneyoyo wamkulutu wa mboma lero ndiye muzinamizira maprofeti ndikupemphenso iwe amene chigoba iweyo ulembe nkhani imeneyi pa facebook nzanutu wamkulu wagwidwa usiku galimoto yake yaswedwa galimoto ya boma yaswedwa amene mukumuziwa munthu mukayiyang'ane galimoto yaswedwa chifukwa cha uhule ndi ndalama zimene zafika tsono pa liwombo posavuka nazo ndiye mufuna muzinamizira maprofeti muzinamizira a opposition muzinamizira anthu a bizinesi kuti akupanga zinthu zosayenera muno mmalawi pomwe mukupanga ndi inuyo Chibwana chachuluka kwambiri kuno ku Malawi nde ndikupempheni inuyo nonse amene muna munawasogolera mademo nthawi imene ija tiyeninso leronso musogolere mademo chifukwa chubu chopopa wekha ananenapo kale a Bakili Muluzi sichimavuta kuchiphwesa chubu ichi munachipopa nokha ndi ichitu chikukupangitsani ma bump chi chubu ichichi So amalawi ndiokwiya uko ndiokwiya kwambiri mwinaso akamamva maina athu amangotukwana akamamva zina la mtambo gift Trapence ndani ndani nonse a utm onse amene ife omenyera maufulu amangotiona ife ngati zisiru ndiye kuli bwinonso tiyeni tisiye kulankhula maodiyo chifukwa tizingolankhula maodiyo tinayambira ife kulankhula muja opanda action amalawi atopa kwambiri Bon Kalindo, the DC, mwana upya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TM Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.